asalamu alaikum aw bɛɛ lajɛlen ɲankuma bi an bɛ an bɛ kapitɛniya la bi an bɛ kisɛ tile filiya la bi aw bɛɛ lajɛlen ɲankuma aw ni tile aw ni sɔgɔma aw ni su parce que min ye amerikikaw ye nin waati kan k'a sɔrɔ olu ka hali n'olu ka dugu jɛra sa u ka tile ma taa yɔrɔ jan fɔlɔ fɛn min ye faransikaw ye olu b'an ɲɛ ni ɛri fila ɲɔgɔn ye ni n ma fili sa a b'a sɔrɔ olu fɛ kɛnzɛri fana an bamakɔkaw kɔni nin waati na anw bɛ anw bɛ tɛrɛsɛri kɔnɔ nin waati na 13h14 donc fan tɔw fana fɛ voilà an b'a ɲin'a fɛ video ya ka partager kosɛbɛ euh, bi ye sunkalo tile fɔlɔ ye video y'a partager kosɛbɛ a y'a partager kosɛbɛ n bɛ video yɛrɛ daminɛ ni euh, révélation ye n bɛ video daminɛ ni information min ye k'a yira minisma na ko an ɲɛ b'u la k'a yira minisma la k'a yira faransi la ko mali frontière kelen o kelen bɛ yen u sen ta k'a da yɔrɔ o yɔrɔ fɛ ko an b'a ye an b'a détecter k'a fɔ ye ko sisan sisan sisan sisan n bɛ ka kuma aw fɛ sisan sisan sisan ko minisma ka minɛn minnu tɛmɛna ka bɔ burukina ka na sikaso fɛ ka don hɛrɛmakɔnɔ fɛ minnu tɛmɛna sisan sisan eh, mobili minnu tun bɛ ɲɛfɛ ani kamiyon minnu tun b'a la a basi minnu tun b'a la ni basi bleu tun don ko a information n y'a sɔrɔ sisan sisan minɛn minnu tɛmɛna san san minisma ka minɛn minnu tɛmɛna san san hɛrɛmakɔnɔ fɛ ko n y'a kunnafoniya sɔrɔ san san k'a yira minisma la ko bamananw b'a fɔ bamanankan na ko banakɔtagala mana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ tigɛ dimɔgɔba b'a kalama là où vous vous cachez là c'est là-bas an bɛ sunɔgɔ yen minisima ko an ɲɛ b'aw la parce que nin waati na nin tile fila na minisima de bɛ ka france 24 ni rfi ka relais ta mali la france 24 ni rfi tun bɛ nkalon tigɛ min na k'a d'an ka sɔrɔsiw la minisima de kɛlen don k'i jɔ o jɔyɔrɔ la sisan n'u ka arajoso ye min ye mikado ye ani n'u ka rapport kuntanw ye ko minisima ko ko an ka armée bɛ ka bin civil ma mɔgɔ bololankolon ma donc k'ale b'o kɔn k'ale b'o condamner minisma ko k'ale b'o condamner d'abord aw ka camion min tɛmɛna filɛ voilà n y'a ye k'a fɔ n y'a ye ɛɛ minisima kamana gannen don nin waati ma parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ bannen don k'a fɔ ko minisima ka nin forme k'olu t'a fɛ minisima filɛ nin ye cogo min na tan k'olu t'a fɛ jamana ɲɛmɔgɔ murutilen don mandat yɛrɛ renouveleli ko la donc minisima taara fara faransi kan k'u b'an ka sɔrɔsiw lagosi k'u b'an ka sɔrɔsiw ka eh, élan min n'a b'u bolo ko k'a élan casser parce que minisma yɛrɛ tɛ fɛn ye minisma yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ protéger n y'o fɔ aw ye macky sall y'a fɔ mamadou bazoum y'a fɔ ko ni faransi sɔrɔsiw taara ko jɔn bɛna minisma lakana donc o kɔrɔ ko minisma yɛrɛ tɛ se k'a yɛrɛ lakana bakɔrɔni minnu don ko a tɛ se ka u yɛrɛ voilà kuma tɛ ka se mɔgɔ wɛrɛ ma video y'a partager kosɛbɛ c'est très important parce que sura aw ye communiqué a y'a sɔrɔ dugu tilala kosɛbɛ fɛn min an ka armée u ye communiqué kɛ ko ka bɔ araba marisikalo tile mugan ani saba ka taga alamisa la marisikalo tile bi saba ani kelen k'u ye opération spéciale kɛ o opération spéciale kɔnɔna la ko fɛn min y'an ka sɔrɔsiw y'an ka faamaw ye ko u sera ka wasa don terorisi min na bandi min na k'a bɛ taa mɔgɔ kɛmɛ fila ani kɔ la k'u ye hakɛ min ɲɛnama minɛ a bɛ taga bi duuru ani kɔ la donc faransi terorisiw ani minisimaw olu ka baara ye jumɛn olu ka laɲini ye jumɛn an ka sɔrɔsiw ye nin exploit min kɛ sisan k'a sɔrɔ faransi sen t'a la k'a sɔrɔ minisima sen t'a la k'a sɔrɔ takuba sen t'a la k'a sɔrɔ barkhane sen t'a la k'a sɔrɔ eutm sen t'a la donc an ka sɔrɔsiw sera ka nin min kɛ u yɛrɛ ye sisan donc u ka boli joona k'an ka sɔrɔsiw tɔgɔ tiɲɛ u ka boli joona k'a fɔ k'an ka sɔrɔsiw bagara siviliw de ma u ka boli joona k'a fɔ an ka sɔrɔsiw bɛ siya lasa kɛlɛ de la walasa diɲɛmaa kana se k'a dɔn ko jaa mali bɛ se ka jɛ ninnu kɔ ko jaa faransi bɛ yan nafa t'a la ko jaa minisima ka perezansi ko nafa t'a la ko jaa euh, euh, fɛn takuba ka perezansi ko nafa t'a la ko jaa tɔgɔ tiɲɛ fɛn fɛn bɛ ka fɔ ka ɲɛsin mali arme ma ko a bɛɛ nkalon ye ko mali arme aujourd'hui

Et à opération départ daminɛna waati min na o don na n y'a fɔ aw ye n ko faransi ye complot min labɛn parce que n b'a dɔn opération tun bɛ senna o de la n ma sɔn ka opération tɔgɔ fɔ aw ye n y'a fɔ aw ye n ko an ka armée ye moyen min déployer n bɛ dɔɔni kalama la n ko mais n ko n tɛna o fɔ aw ye parce que opération bɛ senna parce que moi j'attends toujours ne bɛ kɔnɔni kɛ toujours opération ninnu fo sɔrɔsiw yɛrɛ ka kunnafonidi kɛ a kan parce que ni sɔrɔsiw yɛrɛ kumana o kɔrɔ k'u ye min fɔ k'o bɛ se ka lakali nka ne girinna ka kuma ka sɔrɔ sɔrɔdasi ma kuma fɔlɔ ne bɛ se ka fɛn dɔ fɔ fɛn min ma lakali ne bɛ se ka fɛn dɔ fɔ ka opération to sen na a bɛ se ka dankari opération o de la n ma sɔn ka détail dɔ di aw ma sinon hélico hakɛ min employera avion hakɛ min employera n bɛ se ka caman fɔ a la sɔrɔdasi hakɛ min tun bɛ ka kɛlɛ kɛ an ye caman dɔn a la u ye dugu min ni dugu minnu kɛ an ye caman faamu a la an ye caman mɛn a la an ye kunnafoniya caman sɔrɔ an b'a fɔ an ka armée de l'air ye ko bravo bi bi in na an fana bɛ se k'an disi gosi n'an bɛ taga kɛlɛkɛyɔrɔ la an fana bɛ se ka hélico wɔɔrɔ ta ka taga ka taga bunteli kɛ ni an yɛrɛ ye a pilotew ye maliyɛnw ye a copilotew ye maliyɛnw ye a a a technicienw ye maliyɛnw ye ah, non nin ye ala tanu ye an kan k'an profiter nin sunkalo fɛ ka ala tanu ka armée de l'air fo mɔgɔ min kɛra nin bɛɛ sababuya ye le silencieux Sadio Camara an b'a fo Assimi Goïta ka leadership kɔnɔna la n bɛ colonel ninnu bɛɛ lajɛlen fo donc a y'a fɔ MINUSMA ye ko ne ɲɛ bɛ u la ko n'u tɛmɛtɔla ye Hɛrɛmakɔnɔ u ni minɛn minnu donna k'u k'a dayɛlɛ k'a yira maliyɛnw na an bɛ fɛ k'a dɔn u ni minɛn sugu jumɛn bɛ ka don n ne donna parce que sunkalo la ni anw tɛ se ka taama an sago la an ka frontière la ko MINUSMA de bɛ taga tɛmɛ an ka frontière fɛ n'u ka minɛn ye ko an bɛ fɛ k'a dɔn yan minɛn jumɛn de b'a kɔnɔ MINUSMA ni minɛn minnu tɛmɛna Hɛrɛmakɔnɔ sisan sisan an bɛ fɛ k'a dɔn yan minɛn sugu jumɛn don an bɛ fɛ k'a dɔn mun de b'a kɔnɔ u nakun ye jumɛn an bɛ fɛ k'a dɔn yan donc o armée ye communiqué kɛ sura o communiqué kɔnɔna la yanni communiqué cɛ faransi tentative dɔw kɛ terroristes fana ye tentative dɔw kɛ n bɛna n profiter ka nin ɲɛfɔ aw ye bi video ka di kojugu parce que opération bannen a kuma ka di information caman bɛ yen n bɛna di aw ma donc video y'a partager kosɛbɛ video y'a partager kosɛbɛ yann'o cɛ bi ye sunkalo tile fɔlɔ ye sunkalo ye lahɔrɔma kalo don bato kalo don baraji ɲini kalo don yafa ɲini kalo don kalo fana don kalo min ni duwawu bɛ minɛ kalo fana don kalo min ni ala ka hinɛ a bɛ dɔ fara a kan kalo don kalo min ni ala ka filɛli aa a bɛ sɔn ni segin a kan kosɛbɛ ka ɲɛsin adamadenw ma donc an ka duwawu kɛ jamana ye nin kalo in kɔnɔ kosɛbɛ n bɛ min gɛlɛya mɔgɔ ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na nin kalo in kɔnɔ faransi ka dɛsɛ an na occident ka dɛsɛ an na europe ka dɛsɛ an na a dɔ la n'an yɛrɛ sɔnna ka hinɛ ɲɔgɔn na ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fantanw ani faamaw fantanw kana fantanw ɲɛngoya faamaw ka hinɛ fantanw na u kɛrɛfɛ sabula an bɛ sunkalo de la bɛɛ b'a dɔn kirisi hakɛ min ye ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ nin waati na anw bɛ san tan anw bɛ kɛlɛ la anw b'o kirisi la anw ka fɔrɔntɛriw datugulen don anw b'o kɛlɛ la anw bɛ anbarigo kɔnɔna la anw b'o sɛgɛn kɔnɔna la covid 19 ye san fila kɛ an b'o sɛgɛn kɔnɔna la ukraine kɛlɛ fana bɛ senna an b'o fana sɛgɛn kɔnɔna la crise économique mondiale bɛ sen na an b'o fana sɛgɛn kɔnɔna la n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jamana si tɛ diɲɛ na bi jamana min ni a jamana tɛ ka woyi wayi fɔ bi anw yɛrɛ b'an jaabi ka tɛmɛ tubabu jamana caman kan anw yɛrɛ b'an jaabi ka tɛmɛ farafin jamana caman kan nka mun bɛ se k'o nɔgɔya anw bolo an ka hinɛ ɲɔgɔn na wari bɛ minnu bolo fantan minnu b'a kɛrɛfɛ aw y'u sɔn wari bɛ minnu bolo a ye sukoro san k'a di fantanw ma wari bɛ minnu bolo a ye ɲɛ fantanw ma u ka se ka suntigɛ sɔrɔ wari bɛ minnu bolo a ye ɲɛ fantanw ma u bɛ se ka suguri sɔrɔ se bɛ mɔgɔ minnu ye ni aw bɛ se a ye jɛ nin sunkalo in tɔnɔ kɔ a tɛ foyi tiɲɛ aw ye miliyari kelen b'e bolo kɔnti la deja e bɛ deli ka tan tan de sɔrɔ tɔnɔ la nin sunkalo in kɔnɔna na kalo kelen kɔnɔna la e ka tan tan e ka duuru bɔ a la duuru ka k'i ka tɔnɔ ye walasa mɔgɔ bɛ se ka sanni kɛ nɔgɔya kɔnɔna na o tɛ foyi tiɲɛ e ye barika bɛ don i ka nafolo la barika bɛ don i yɛrɛ la i b'a sɔrɔ i ɲɛ lahara ala bɛ tila ka barika don i kɔ la i kɔ tɛ dɛsɛ i kɔ tɛ balawu i kɔ tɛ malo i kɔ tɛ ɲani donc an ka hakili to ɲɔgɔn na nin ye nin sunkalo ye d'ailleurs nin sunkalo ye occasion de ye anw bolo sisan walasa ka se ka faransi tɔn da ka europe tɔn da ka terrorisiw tɔn da ni jumɛn ye an bɛɛ k'a yira ala la ala ma se tɛ n ye ka marifa ta ala faransi bɛ an kan ala minisima bɛ an kan ala barikani bɛ an kan ala terorisi bɛ an kan ala an ka faamaw bɛ ka monte pisansi la an ka sɔrɔdasiw bɛ ka taga kɛlɛ kɔrɔ u bɛ ka sebagaya sɔrɔ ala n b'a ɲini i fɛ nin sunkalo bonya kama ala fantan min filɛ nin ne kɛrɛfɛ ala ne bɛna na sukoro bɔrɛ kelen di a ma ala i ka o kɛ sababu ye k'i k'an se faransi la ala i k'o kɛ sababu ye i k'an se barikani na ala i k'o kɛ sababu ye i k'an se terorisi la ala i k'o kɛ sababu ye i ka jamana in kɛlɛ min b'a kɔnɔ i ka kɛlɛ in ban kɛlɛ min bɛ jamana in kɔnɔ i k'a jamana ban nin ye marifa nin ka jugun ka tɛmɛ kalasinikɔfu kan nin ka jugun ka tɛmɛ nin bɛ se ka min ɲɛ e ka o sarakati bɔ i bɛna o sukoro bɔrɛ kelen min di fantan in ma a bɛ se ka min ɲɛ jamana ye hali sajo nana ni avion minnu ye eliko minnu donna olu tɛ se k'a kɛ donc an ka ɲɛ ɲɔgɔn ma an ka hinɛ ɲɔgɔn na o de la kunun n ye welewele da an ka page sanfɛ n ko san o san sɛgɛnbaatɔ dɔ bɛ kɔnɔbugu dɛsɛbaatɔ dɔ don se bɛrɛ t'u ye san o san an tun bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲinini kɛ ka taa u sama sukaro la nɔnɔmugu la ani sunkalo musaka wɛrɛ tɔ n ye sara aw la ni min se kɛra min ye a y'an dɛmɛ n'a ye an ka taga d'u ma numéro bɛ page kan 75 30 37 08 ni min bɛ fɛ k'an dɛmɛ orange money sira fɛ o tɛmɛnlen kɔfɛ an bɛ don an ka sujet kɔnɔna la n'o ye kunu armée ye communiqué min kɛ o communiqué la ko opération spéciale dɔ tun bɛ sen na o ye jumɛn an ka sɔrɔsiw ye a kanu k'u t'u sigi bilen video y'a partage k'u t'u sigi bilen k'u bɛ wuli de ko ka taga terrorisiw ɲini u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ko ka taga tiɲɛni don u kun yen walasa olu kana na se ka dankari an ka jamana ka lakana na jamanadenw ni an'u ka bolomafɛnw donc ka bɔ araba mars kalo tile mugan ani saba ka taa se ala alamisa ma n'o ye marisi kalo tile bi saba ani kelen opération spéciale tun bɛ sen na o opération spéciale yanni opération spéciale in ka daminɛ an ka sɔrɔsiw fɛ mun kɛra fɔlɔ an ka sɔrɔsiw ye sensibilisation de kɛ fɔlɔ an ka sɔrɔsiw ye kunnafonidi kɛ fɔlɔ an ka sɔrɔsiw yaalala ka mɔgɔw bila ka yaala santiri kɔnɔna la masina kɔnɔna la jɛnɛ mara la banjagara mara koro mara la bankasi mara la an ka sɔrɔsiw ye mɔgɔw bila ka yaala ka mɔgɔw wele k'a f'u ye ko jamana yɛlɛmana dɛ k'a f'u ye ko tulonkɛ min tun bɛ kɛ fɔlɔ o dabilala dɛ k'a f'u ye ko jamana bɛna sɛbɛ don a ka lakana ma ni min dɔgɔnin bɛ terorisiw fɛ taa kuma fɛ ni min cɛ b'a la taa kuma fɛ ni min muso b'a la taa kuma fɛ ni min den b'a la taa kuma fɛ ni min balima b'a la taa kuma fɛ k'a ka dabila n'o tɛ an bɛna baara min daminɛ n'an y'a daminɛ a tɛ jɔ dɛ wa n'an y'a daminɛ an tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la nin sensibilisation kɛra fɔlɔ yanni ka opération daminɛ k'a fɔ bɛɛ wa opération bɛna kɛ nin yɔrɔ ni nin opération bɛna kɛ nin yɔrɔ ninnu na a ye yen taali a y'a nɔgɔya n'o tɛ kɛlɛda la a marifa bɛ ka ci yɔrɔ min na ka misi gɛn ka don yen ko e bɛ misi e ye misigɛnna gansan ye o fana siga de bɛ ko la dɛ marifa bɛ ka ci yɔrɔ min na kɛlɛ bɛ senna yɔrɔ min na joli kɛnɛ bɛ ka bɔ yɔrɔ min na e ka ye k'e ye misigɛnna ye o fana o faamu man nɔgɔn dɛ donc a fɔra bɛɛ bɛɛ k'i yɔrɔ janya nin yɔrɔ in na kelen wa bɛɛ ka taga fɔ i ka mɔgɔ ye bandiya min bɛ senna a ka dabila terorisiya min bɛ senna a ka dabila minnu fana ka baara don kangari dara bɛɛ minnu ka baara de kɛlen don ko sɔrɔsiw tɛ se k'u sen ta k'a da telefɔni b'u bolo u bɛ terorisiw wele sɔrɔsiw bɛ ka tɛmɛ nin yɔrɔ in fɛ u bɛ ka taga nin yɔrɔ in fɛ kangari dara u ye k'u k'a dabila minnu fana ka baara de ni olu b'u sigi sirakun na godɔrɔnda la sirada la telefɔni b'u bolo u sigilen don ni diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ tɛmɛna u bɛ terorisiw wele k'a fɔ ko karisa tɛmɛna u bɛ terorisiw wele k'a fɔ ko nin sɔrɔsi hakɛ in tɛmɛna u bɛ terorisiw wele k'a fɔ ko sɔrɔsiw nana u jɔra nin yɔrɔ in na u bɛ terorisiw wele k'a fɔ ko sɔrɔsiw donna nin so in kɔnɔ kangari dara olu ye k'u k'a dabila nin bɛɛ kɛra fɔlɔ yanni ka operation daminɛ kangari dara u ye k'u k'a dabila wa kangari dara mɔgɔ ye fana mɔgɔ minnu ka baara ye ni olu bɛ ka taga esansi ni gazuwali ta ka taga di terorisiw ma kangari dara u ye k'u k'a dabila aw minnu ka baara ye ni aw bɛ ka taga esansi ta ka a dɛn ka bɔ n'a ye aw yera a y'a dabila aw kan'a kɛ sinon n'aw minɛna a la a bɛ considéré i n'a fɔ terroriste o kangari dara olu ye yanni ka operation daminɛ kangari fana dara mɔgɔ ye mɔgɔ minnu ka baara de ni olu bɛ terorisiw reçoit dugu kɔnɔna na u ka so kɔnɔna na ka terorisiw dogo ni terorisiw bɛ na dugu kɔnɔna na k'u profite k'u ka sanniw kɛ k'u ka fɛnw bɛɛ kɛ ka dugu kɔnɔna jateminɛ ka armée ka position jateminɛ kangari dara o mɔgɔ ni aw minnu bɛ ka ni terorisiw bɛ nin baara in na a y'a dabila n'aw m'a dabila baara min bɛna daminɛ ni mɔgɔ o mɔgɔ ni jugu yera ɲɔgɔn fɛ i fana sen b'a la a y'a dabila dɔw y'a mɛn olu y'a dabila dɔw y'u ta kɛ tulo gɛlɛya parce que u ye san joli joli kɛ tulonkɛ kɔnɔna na olu yɛrɛ hakili la ko tiɲɛ tɛ kow la bilen ko se tɛ sɔrɔdasiw ye bilen nin sensibilisation kɛra ka kɔlɔlɔ fɔ k'a fɔ bɛɛ ye k'a jɛya k'a fɔ bɛɛ ye k'a jɛya bɛɛ k'i fara ka bɔ terorisiw la ni terorisiw ye mɔgɔ min diyagoya k'i bila min na o bɛ faamu nka bɛɛ k'i yɔrɔ janya terroristes la terroristes fɛ baara bɛɛ k'a jɔ ka taa kunnafoniya di terroristes ma bɛɛ k'a jɔ minnu ka baara ye ni terroristes minnu ka marifa dogo olu ka so kɔnɔ dugu kɔnɔ k'u k'a dabila minnu yɛrɛ ka baara ye n'u bɛ moto feere terroristes ma n'u bɛ marifa feere terroristes ma a fɔr'u ye yanni ka opération daminɛ k'u ka nin bɛɛ lajɛlen jɔ kangari dara u ye fɔlɔ yanni ka opération daminɛ a ye nin baara ninnu a y'a dabila sabula bɔ kɛra aw kalama dɔw y'a mɛn olu y'a dabila minnu fana ka baara kun bɛ yen hali ni marifa kun b'olu bolo n'u bɛ gurupuw la ni auto defensiw ni fɛnw don n'u bɛ ka jamana de lakana kuma kɛra caman fɛ ko an bɛ yɔrɔ min na sa armée bɛna na opération kɛ n'a sɔrɔ ni min ka baara ye ko marifa b'e bolo k'e bɛ taa sira da mɔgɔw ɲɛ a k'a dabila dɛ ni e ka baara ye ko marifa b'e bolo k'e bɛ taa mɔgɔw ka misi suɲɛ a dabila dɛ k'a fɔ k'i ye marifa ta ko i ye auto défense ye ko nin b'e bolo e bɛ taa bin mɔgɔw kan k'u ka misiw minɛ e bɛ taa bin mɔgɔw kan ka fɛn wɛrɛ k'a dabila dɛ armée bɛna baara daminɛ an tɛ jugu bɔ jugu la yanni a ka taa fɔ ko armée bɛ ka taga bin auto défense kan kangari dara bɛɛ bɛɛ sensibilisera caman y'a faamu olu y'a dabila olu y'u sigi olu y'u yɔrɔ jan kɛlɛkɛ yɔrɔ la nka caman ma sɔn k'a dabila olu continuera ka marifaw ta ka taga di terrorisiw ma olu continuera ka t'u sigi sira u bɛ essence ta k'u bɛ taga di terrorisiw ma u sigiyɔrɔ la

terrorisiw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko ko bɛ senna ko min daminɛra tɔlɔ filɛ nin sisan nin ye anw ka ko bantɔla ye ninnu ni fanga min bɛ ka na anw tɛ se k'a kunbɛn faransi yɛrɛ y'a dɔn armée ni fanga min bɛ ka taga terrorisiw tɛ se k'a kunbɛn faransi bɛ se terrorisi minnu na a se kura terrorisi minnu na a y'olu ta ka frontière tigɛ ni dɔ ye ka taga dɔw bila Niger ka frontière tigɛ ni dɔw ye ka taga dɔw bila Burkina a tɔ ye jumɛn sisan komi armée bɛ ka nalen donc France ye position jumɛn ta bon u ye nin opération min daminɛ an ka fɛɛrɛ kɛ an ka opération in k'a saboter an ka opération in tiɲɛ u bolo walasa a kana se ka réussir parce que ni nin opération in réussira dɔrɔn Mali bɛ libérer ni nin opération in réussira a man ɲi France ma donc France ye sabotage daminɛ ko ka opération opération saboter ka armée démoraliser ka diɲɛ mɔgɔ bila an contre la ka mali yɛrɛ jamanadenw bila ɲɔgɔn na ka siyaw bila ɲɔgɔn na nin bɛɛ y'a sɔrɔ rfi ni france 24 ma datugu fɔlɔ ye o la o sɔrɔla ka rfi ni france 24 bila sisan rfi journaliste dɔ b'i sigilen to paris a ka so rfi journaliste dɔ b'i sigilen to paris 9e arrondissement na ka mɔgɔ dɔ wele a yɛrɛ ka mɔgɔ sannen dɔ a yɛrɛ ka terorisi sannen dɔ a bɛ mɔgɔ dɔ san ka wari di o ma k'o wele k'a sigilen to faransi o bɛ weleli kɛ o b'a fɔ rfi ah oui bon je vais rester dans l'anonymat ne t'a fɛ aw ka ne tɔgɔ fɔ mais an filɛ nin waati min na sisan nɔ sɔrɔsiw nana u ye opération daminɛ u ti ka mɔgɔ bɔ mɔgɔ la u donna cɛkɔrɔba dɔ kan sisan u y'o minɛ u donna musokɔrɔba dɔ kan sisan u y'o minɛ u donna denmisɛnnin dɔ kan sisan u y'o minɛ u ye mɔgɔ tan ni wɔɔrɔ minɛ ka taga n'u ye siviliw dɔrɔn de don u ti foyi la bon u ma tunun u tununna u tɛ ka se ka ye bilen donc sɔrɔsiw kɔni bɛ nin waati min na u bɛ nin baara min na sisan nɔ u bɛ ka taga bin mɔgɔw de kan u bɛ exaction de la o b'o fɔ rfi journaliste b'o ta dɔrɔn pop bonjour il est midi 30 ou bien bonjour 13h30 à Paris midi 30 à Bamako ni RFI dun y'a ka journal daminɛ n'i tɔgɔ ye dɔrɔn i ka jamana tɔgɔ ye dɔrɔn kɔrɔ k'a bɛna nkalon dɔ da i la o la RFI bɛ sɔrɔ ka taga fɔ ko an ka sɔrɔsiw bi ka bin mɔgɔw kan parce que u kun bɛ nin opération in kalama u b'a kalama u b'a kalama o la france 24 bɛ relais ta o la u ka association minnu bɛ yan mali la association minnu bɛ yen ni france ambassade b'a financer mali la association minnu bɛ yen nɔ ni nations unies b'a financer ni france b'o financer u sɔrɔla k'o association ninnu bila en jeu k'o ong ninnu bila en jeu olu ka taga rapport fu kɛ k'a fɔ ko an ka sɔrɔsiw bɛ ka bin mɔgɔw kan a bɛɛ kun kun ye jumɛn pour que ka se ka nin opération stopper ça n'a pas marché opération continue na o de continuer ka continuer an ka jamana ɲɛmɔgɔ an kulɔgɔ lasɔmi an y'u lasɔmi k'u lasɔmi ko parce que an b'a dɔn opération bɛ senna an ko tubabu faransi filɛ nin baara min na ni a ka médiaw ye ni an ma dankari a la joona opération min bɛ senna a bɛ tiɲɛ parce que a dabɔkun ye jumɛn walasa ka centre na bɛɛ b'a dɔn n'i taara masina bozow fulaw olu de ka ca yen kosɛbɛ n'i taara banjagara fulaw kadɔw olu ka ca yen kosɛbɛ masina bamananw ka ca yen kosɛbɛ mais bɛɛ b'a dɔn a yɔrɔ dɔw bɛ yen anw minnu bɛ yen anw minnu ye yenka anw b'a dɔn fila ka ca dugu min na anw b'a dɔn bozo ka ca dugu min na anw b'a dɔn kadɔ ka ca dugu min na anw b'a dɔn donc n'i bɛ fɛ ka dugu min lamuruti siya min ka ca yen i b'a fɔ ko bin bɛ ka kɛ o siya de kan kɛ o la n'i y'o fɔ o dugu bɛ muruti o sigida bɛ muruti parce que olu olu ka mɔgɔ minnu bɛ yen u b'a fɔ aa olu ka taga bin an ka mɔgɔw kan an ye sɔrɔsiw wele de k'u ka na an bɔ terorisiw bolo terorisiw b'an faga sɔrɔsiw fana nɔ bɛ k'an ka mɔgɔ faga donc an tɛna jɛn n'a ye donc rfi nin communication sugu daminɛ a setanɛ association dɔw fana bɛ yen nɔ minnu b'a fɔ k'olu bɛ mɔgɔ dɔw lakana k'olu bɛ siya dɔw lakana k'a sɔrɔ setanɛ ka fusa ni u ye olu dusukun tiɲɛna ka ban olu sigilen don bamakɔ yan mɔgɔw bɛ sa olu ka mɔgɔ tɛ sa olu tɛ kɔngɔ olu kɔni sigilen don bamakɔ yan dɔrɔn ka tasuma ɲaga dɔrɔn ka siyaw bila ɲɔgɔn na donc rfi continuer na taa france 24 continuer na taa n'u ka nin baara ye u ka nin baara continuer nen de kɛra sababuya ye ni waati dɔ kɛra jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a ye n'an ma ninnu gɛn ka b'an ka jamana kan u b'an ka opération min kalama u bɛn'a tiɲɛ u bɛna an ka jamana u bɛna tasuma don a la o la an ka jamana ɲɛmɔgɔ sɔrɔla ka wuli o de la sisan nɔ ka france 24 ni rfi k'u suspend k'u ka signal tigɛ ka bɔ mali la o kɛlen halisa komi u bɛ fɛ toujours ka opération tiɲɛ ka opération saboter ka armée ka montée en puissance tiɲɛ u nana mun kɛ sisan terroriste minnu yɛrɛ bɛ yen en complicité avec la france o terroriste de bɛ taga groupe whatsapp sanfɛ ka taga message bila dɔ b'a yɛrɛ kɛ fila ye dɔ b'a yɛrɛ kɛ bozo ye dɔ b'a yɛrɛ kɛ kadɔ ye o bɛ taga groupe whatsapp sanfɛ bon sɔrɔsiw kɔni bɛ ka nin de kɛ anw na yan nɔ sɔrɔsiw kɛlen don k'an ka dugu encercler u b'u ka don an ka dugu kɔnɔ u b'u ka cɛkɔrɔbaw minɛ k'u bugɔ u b'u ka musokɔrɔbaw minɛ k'u bugɔ ni an ma wuli ka ko dɔ kɛ de an tɛ se ka jɛn nin u b'u bila groupe whatsapp sanfɛ ka partager fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sɔrɔ c'est un terroriste n'o partager waati min na France 24 ni RFI malgré que u ka signal tigɛlen don anw fɛ yan olu bɛ continuer k'o relais ta ka to k'o yaala fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'an ka sɔrɔsiw bɛ ka tiɲɛni kɛ ka essayer k'u b'an ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na parce que n'u sera ka ni armée bɛ nin kɛlɛ la waati min na ni euh, euh, communauté yɛrɛ dama bilala ɲɔgɔn na dɔrɔn a bɛ armée sen sumaya kojugu o tɛ se ka kɛ tuguni ni armée bɛ nin na waati min na ni civil population yɛrɛ bilala armée contre la opération bɛ tiɲɛ donc faransi ye nin tentative bɛɛ kɛ terroriste nin tentative bɛɛ kɛ pour que ka se ka opération tiɲɛ sans succès u ma se ka tiɲɛ ɔ komi u ma se ka opération tiɲɛ sisan terroriste ye boli fusaya tagama ye u ye boli fusaya tagama ye sabula su bɛ ka caya o la base cita bɛ ka caya o la u ye boli fusaya tagama ye donc sisan an ka sɔrɔsiw continue na ka baara kɛ an ka sɔrɔsiw continue na ka baara kɛ mais nin yɔrɔ la n bɛna min fana ɲini an ka sɔrɔsiw fɛ n bɛna min ɲini an ka sɔrɔsiw fɛ tiɲɛ don an bɛ ka communiquer u ye tiɲɛ don an bɛ k'u ka communication kɛ mais an bɛ se ka fɛn fɔ min man ɲi dɛ an bɛ se ka fɛn fɔ min b'a tiɲɛ dɛ le mali est en guerre le mali est en guerre nin opération sugu n'a y'a mɛn jamana bɛ yɔrɔ min na sisan on ne doit pas communiquer au hasard on ne doit pas communiquer comme ça hali anw man kan tɛ k'a kɛ olu man kan tɛ k'a kɛ mun kan ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'a bɛ communication kɛ nin waati na sisan jamana ye a bɛɛ lajɛlen kan ka wele ka sigi sisan formation kan ka kɛ a bɛɛ kun jamana bɛ kɛlɛ de la an kan ka taga nin tagabolo de la nin mot ninnu bɛ yen nɔ aw kana a fɔ nin mot ninnu bɛ yen nɔ aw kana employer nin dakurunya ninnu bɛ yen aw kana a fɔ n'an ye opération daminɛ nin waati ninnu na aw kana fɛn fɔ nin fɛn ninnu bɛ yen nɔ aw kana a fɔ an bɛna taga nin opération fana daminɛ an bɛ fɛ aw ka nin kuma ninnu fɔ fɔlɔ an bɛ fɛ aw ka mɔgɔw lafaamuya nin na an bɛ fɛ aw ka jamanadenw lafaamuya nin na nin waati na armée kan ka anw wele de ka taga anw sigi ka nin fɔ anw ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma sisan armée kan ka anw wele nin waati na ka taga nin fɔ anw ye parce que n bɛna min fɔ n tɛ n dogo aw la dɛ an bɛ kɛlɛ de la dɛ sini bɛ juguya ka tɛmɛ bi kan an bɛ kɛlɛ sira de ma sini bɛna juguya opération bɛna kɛ opération minnu fana envergure ka bon nin ye donc armée kan ka anw wele bi ka anw sigi ani armée ka nin fɔ anw ye ka anw kalan na ka anw dege na o la anw bɛ min fɔ a tɛ fɛn tiɲɛ armée ka opération ye anw bɛ min fɔ a tɛ fɛn tiɲɛ terrain kan mɔgɔw ye anw bɛ min fɔ a tɛ fɛn tiɲɛ population ye mais kɛlɛ bɛ ka taa cogo min na n'an tora tan anw ka kuma ten olu ka taa baara kɛ ten dɔ bɛ don dɔ gasi la dɛ dɔ bɛ dɔ ka baara tiɲɛ donc an ka bɔ mɔgɔw mɔgɔw bɛ fɛn dɔ kɛ an ka bɔ a kɔnɔna na bi bi in na yɛrɛfɔ tɛ minnu bɛ kuma o bɛ ka nafa min ɲɛ jamana in kɔnɔ a dɔnnen don an jɔyɔrɔ ka bon bi ka tɛmɛ ORTM kan an jɔyɔrɔ ka bon bi ka tɛmɛ telesow kan bi parce que mɔgɔw b'anw de lajɛ donc ni mɔgɔ bɛ ka taga anw lagosili min kɛ aw kana sɔn aw ni ninnu ka ye ɲɔgɔn fɛ aw kana sɔn aw ni ninnu ka baara kɛ sinon a bɛna aw kɛ tan aw kan'u lamɛn parce que aw bi réseaux sociaux nafa dɔn bi ka tɛmɛ olu kan olu minnu bɛ k'o fɔ olu fana bɛɛ bɛ tila k'u dɛn ka na anw fɛ n'u mago b'an na waati min na ka baara kɛ olu bɛ na u mago ɲini anw fɛ mais u bɛ taga an lagosi ka kɛ même bi bi in na n'i donna ministère kɔnɔna la communication kɔnɔna na i b'a ye i b'a ye c'est très facile i b'a ye u ni telew ni radio bɛ baara kɛ très facilement mais les pages là bon c'est pas bon il faut que les gens s'assument maintenant. Il faut que l'État s'assume. bɛɛ b'a dɔn page ninnu communication na bi page ninnu de jɔlen don ni communication alors aw kana dogo ka baara kɛ n'u ye bilen a y'a kɛ de façon ouverte an bɛ yɔrɔ min na nous sommes en guerre nous sommes en révolution on n'a peur de personne on n'est pas complexé a y'a kɛ former les gens en communication de guerre a ye mɔgɔ former communication de guerre la kunnafoniya minnu ni fɛn minnu ka kɛ et surtout aw kana to anw ka fɛn dɔw fɔ k'a sɔrɔ aw ka sɔrɔ ka confirmer souvent info a ye mɔgɔw wele a k'u sigi n'an y'an bolo di ɲɔgɔn ma tentɔ je vous jure france 24 tɛ dɛ rfi tɛ bbc tɛ cnn tɛ diɲɛ media bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u tɛ se an na diɲɛ media bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u tɛ se ka amalgame créer yan wa diɲɛ media parce que anw ka dakuruɲɛ kelen bi crédibilité b'a la ka tɛmɛ france 24 ni rfi kan hali kɔfɛ hali olu yɛrɛ fɛ yen raison pour laquelle u bɛ ka essayer ka kɛlɛ communication na donc n bɛ fɛ k'o ɲini an ka armée fɛ u k'o pratique bila sen kan sisan sisan sisan walasa kɛlɛ tɔ bɛ ɲɛnabɔ cogo min na kosɛbɛ donc directement armée ye communiqué min kɛ an bɛ émission datugu ni o ye

aradaru nana aradaru nana kunnafoniya ɲuman bɛ sɔrɔ sisan minɛnw bɛ yen sɔrɔdasiw bɛ baara la ja ja ja ja terrorisiw kun kɛlen don k'u labɛn ka taga k'u bɛna lajɛrɛba dɔ de kɛ mura terrorisi gurupuw u ka katiba katiba minnu bɛ yen nɔ olu de ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan kunnafoniya cari an ka ɲɔgɔn sɔrɔ mura an ka taga parce que armée bɛ ka na cogo min na u bɛ ka tiɲɛni kɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ mura an ka taga ɲɔgɔn sɔn stratégie la an ka ɲɔgɔn sɔrɔ mura an ka taga ɲɔgɔn sɔn an bɛna mali kɛlɛ cogo min sisan mali armée bɛ ka montée en puissance kɛ u siranna yen fɛ u siranna yen fɛ terrorisiw ko ko terrorisi jɛkulu fɛn fɛn bɛ k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ mura an ka taga an sigi an ka kuma an ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ mali kama an ka fɛɛrɛ dɔ tigɛ armée kama n'an b'an baarakɛcogo falen bɛ n'an bɛ min kɛ ja u b'o ko la waati min na u bɛ ka min fɔ an ka sɔrɔsiw tulo b'a la u bɛ ka labɛn min kɛ an ka sɔrɔsiw tulo b'a la donc an ka sɔrɔsiw de y'a dɔn k'u bɛna taga fara ɲɔgɔn kan mura sɔrɔsiw fana y'u labɛn k'u kɔnɔ sɔrɔsiw ma fɛn f'u ye u y'u fara ɲɔgɔn kan sisan o minnu taara kelen kelen olu taara minnu taara sen na olu taara minnu taara mobili la olu taara o ma o katibaw n'a fɔra katiba a bɛn'a fɔ anw fɛ yan nɔ compagnie armée kɔnɔna compagnie ninnu fɛ yen nɔ u b'a fɔ ko katiba donc o kati an ka sɔrɔdasiw sɔrɔla ka cun ka ye an ka sɔrɔdasiw ye hélico ta ka avion ta a pankuru kɔni a tun bɛ wɔɔrɔ bɔ dɛ hali ni n m'a nombre exact fɔ pankuru ninnu tun bɛ wɔɔrɔ bɔ mais n tɛna nombre exact fɔ an ka sɔrɔdasiw sɔrɔla ka pankuru ta dɔw ka mobiliw ta dɔw ka taga duguma sira fɛ dugumamɔgɔ ni sanfɛmɔgɔ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kunnafoniya di ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ ka taga cun terorisiw kan mura ah, ndayi baba jalo ɲuman na tigɛ ma jɔ an da la ou bien alimami ba yɛrɛ de ɲuman na tigɛ ma jɔ an da la tigɛ ma jɔ an da la a kɛra a kɛra a kɛra a kɛra wurururu a kɛra gosili ye a kɛra gosili ye kulow kɛra ye kulow kɛra woyu fɔra wayu fɔra a ye ala a y'a to ala ma a y'a kɛ tan a ye hinɛ na sɔrɔsiw a nana an ka sɔrɔsiw sɔrɔ u donna u ta la u y'u bunte k'u bunte k'u bunte k'u bunte ni min ko k'a bɛ boli duguma sɔrɔsiw b'o kunbɛn AT b'o kunbɛn ni min ko k'a bɛ boli duguma AT b'o kunbɛn ni min ko k'a bɛ boli armée de terre mɔgɔw b'o kunbɛn n'o ye génie ni gendarmew ni a tɔ bɛɛ lajɛlen garde olu b'o kunbɛn ni min ko ko a bɛ mobili ta ko ka taga o armée de l'air bɛ yen o b'o kunbɛn ni min ko k'a bɛ boli ni mobili armée de l'air b'o kunbɛn ni min ko k'a bɛ boli ni moto ye hélico b'o kunbɛn u y'u bunte k'u bunte k'u bunte ka dɔgɔkun kelen kɛ o la sa su man di tile man di ka dɔgɔkun kelen kɛ terrorisiw yɛrɛ datugura u y'u encercler o encercler waati je vais vous dire o encercler waati faransi communication kɛ ka ɲɛsin an ka armée ma faransi dénigrement kɛ ka ɲɛsin an ka armée ma ninnu encercler waati a ka bon hakili ma o waati de aw tun bɛ ka to ka vocaliw ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ mali binna ninnu kan fɛ u bɛ lisiw bɔ mali armée taara nin dugu in kɔnɔ u binna mɔgɔw kan u ye mɔgɔ tan duuru minɛ yan fɛ olu ma ye u bɛ video bɔ mɔgɔw sirilen don o y'a sɔrɔ nin dugu ninnu encercler len don bolo nin bɛɛ tun ye pour que olu bɛ se ka kisi cogo min na nka o ma o ma o ma o ma fɛɛrɛ o ma o ma ɲɛ sɔrɔdasiw kɔntinena ka gosili kɛ ka gosili kɛ ka gosili kɛ gosili bannen sɔrɔdasiw sɔrɔ ka taga tɛrɛn kan ka taga lajɛ o y'a sɔrɔ bɔrɔntɔli kɛra kominike kɔnɔ min sɛbɛnnen don a la sais pas ni n kan k'a da yɛrɛ fɔ terorisi mɔgɔ kɛmɛ fila ani kɔ olu kɔni tununa bandi kɛmɛ fila ani kɔ olu tununa ala k'a gɛlɛya u ma u n'an tɛna taa jɛ kiti min fana ma ala k'o gɛlɛya u ma bi duuru ni kelen olu ɲɛnama minɛna olu bilala an ka mɔgɔw ka bolo kan olu bilala sariyatigiw ka bolo kan olu k'u sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ sabula an ka sɔrɔdasiw ayi u bɛ kɛlɛ sariya dɔn n'i sɔrɔla kɛlɛkɛyɔrɔ la yen i ni min ka kan n'i kan ka kɛ kunci su ye ou bien dafara su ye u bɛ da i ka kɛlɛkɛyɔrɔ la yen nka ni tɛgɛ dar'i kan o ye e épargnélen ye e bɛ minɛ ka na n'e ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ e bɛ tɔw yɔrɔ fɔ bi duuru ni kelen olu minɛna k'olu bila sariya ka bolo kan k'olu bila sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ka bolo kan donc nin baara de kɛra ka bɔ 23 ka na 31 na bi sunkalo tile fɔlɔ an y'a kanu ka bɔ k'o de ɲɛfɔ aw ye k'o de walawala aw ye aw k'aw hakili to a la an bɛ bɔ ni min ye n bɛ segin a kan nin ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ye a y'an dɛmɛ an ka dɛsɛbagatɔw dɛmɛ a y'an dɛmɛ an ka fantanw dɛmɛ an ka saraka bɔ nin waati na an ka saraka caya nin waati na funasereya an k'a caya nin waati na sɔnni an k'a caya nin waati na et puis an bɛ min fana fɔ maliyɛnw ye ka da o kan sunkalo ala bolo dɛ ala bolo sunkalo tɛ kalo ye ko kalo min ka nɔgɔ ala ye sunkalo dabɔ ka an lajarabi de ka gɛlɛya dɔ de da an kan walasa fantanw bɛ sɛgɛn min kɔnɔna la an fana k'a dɔnya walasa dɛsɛbaatɔw bɛ min kɔnɔna la an k'o dɔnya walasa e, e, misikinaw bɛ degun min kɔnɔna na an k'o dɔnya anw minnu ni an bɛ dumuni kɛ siɲɛ saba tile kɔnɔ an k'a dɔn k'a fɔ ko jaa mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu fana bɛ yen nɔ u bɛ tile bɛɛ ban olu tɛ dumuni kɛ ɔ n'an fana ye tile na n'an tɛ dumuni kɛ n'an y'o juguya dɔnya an fana bɛ hinɛ dɛsɛbaatɔ ninnu na sunkalo laɲini dɔ filɛ a ma dabɔ sɛba dun kama dɛ parce que mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko sunkalo la ko gɛlɛya bɛ dɔwɛrɛ tɛ dɛ ale b'a fɛ ka dumuniba de kɛ normalement sunkalo yɛrɛ la dɔ de kan ka bɔ nasɔngɔ la ni sunkalo kun faamuna dɛ ni nasɔngɔ tun ye kɛmɛ wɔɔrɔ ye ni sunkalo don nasɔngɔ kan ka kɛ kɛmɛ saba ye ni sunkalo kun faamuna dɛ nka anw fana ka diinɛ fana anw fana ka diinɛ ko kɛlen don foyi tɛ faamu an ye fɛn bɛɛ turu a kun kan ni fɛn min nana ko ka nɔgɔya kɛ an b'o kɛ gɛlɛya ye ni fɛn min nana pour que an yɛrɛ ka gɛlɛya dɔn ko an b'a fɔ ayi ko fo k'o nɔgɔya mɔgɔ caman ka kule ti dɔwɛrɛ dɛ parce que ale bɛ fɛ ka sun tigɛ sɛ la a bɛ fɛ ka suguri kɛ sɛ ye ka sun tigɛ kɛ sɛ ye a bɛ fɛ ka ji caman min o la jagoya don nasɔngɔ bɛ caya jagoya don nasɔngɔ bɛ gɛlɛya jagoya bɛ gɛlɛya sinon n'a sɔrɔ n'i tun bɛ dumuni kɛ siɲɛ saba tile kɔnɔ sunkalo la n'i y'a kɛ siɲɛ fila ye n'a kɛra n ko dɔ de bɛ bɔ a la o dumuniko kelen ye o musaka bɛ bɔ a la mais ni e ka dumuniko fila musaka cayalen ka tɛmɛ dumuni saba ta kan c'est que fana ma sunkalo bila minɛn kɔnɔ dɛ an tɛ alimami sa nka nin yɔrɔ ninnu an fana b'olu dɔn a la donc an ka sunkalo to a minɛn kɔnɔ an k'a bɔ yɛrɛ yira minɛn kɔnɔna la an k'a bila ala ko minɛn kɔnɔna na an k'a bila ala ɲini ni ala ɲɛsiranya ni bato minɛn kɔnɔna la n'o kɛra kule caman bɛ kɛ dɔ bɛ bɔ a la dɛ sinon ni ni kow yɛrɛ b'o cogo la ni sunkalo b'a minɛn kɔnɔna la silamɛ dugu silamɛ jamana man kan tɛ ka kule ko gɛlɛya bɛ sunkalo kɔnɔna la a man kan tɛ ka kɛ ɛ kalo min nana pour que e ka kɔngɔ de kalo min nana pour que e ka kɔngɔ ka minɔgɔ de e, n'e tila ka kule o kalo kɔnɔna na c'est que i m'a bila minɛn de kɔnɔna na n'i y'a bila minɛn kɔnɔna la a bɛ nɔgɔya an ye diinɛ mɛn minnu da k'olu tun bɛ sun ni tamaro ye k'a tigɛ ni tamaro ye parce que olu ye sunkalo faamu olu y'a dɔn min don buru kunkurunin tun b'olu bɔ sunkalo eh, suguri la a tun b'olu bɔ suntigɛ la olu ye sunkalo faamu olu y'a dɔn min don mais anw m'a faamu dɛ an ka kuleba in bɛɛ ye parce que an bɛ fɛ ka koba de kɛ sunkalo kɔnɔna na an bɛ fɛ ka dumuni ba dun ka dumuni duman dun ka frigo fa ka bila n'i taara an dɔw ka suntigɛyɔrɔ la pɔ pɔ pɔ pɔ n b'a f'i ye a man nɔgɔn i bɛ dumuni bɛɛ de dɔ bilalen hali n'a ye sun tigɛ fo seli bɛ gɛlɛya a ma olu a ma dabɔ o kama dɛ donc n b'a ɲin'a fɛ a k'an dɛmɛ walasa an bɛ se ka taga an ka kɔrɔbuka minnu bɛ n'an b'u dɛmɛ ni an bɛ sunkalo sunkalo n'an bɛ taa don dɔ k'u ye dɔrɔmɛ man dɔgɔn ba kelen man ca orange money numéro 75 30 37 08 ni min bɛ se ka western kɛ ou bien ni bɛ se ka moneygram kɛ a bɛ fisaya a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ an na sunkalo sababu la salamu aleykum